sanfɛ dugutagako bunangun kan an ka jamana mali a n'a dɛmɛnbaw ye bolo kura bɔ ni ka baarabaw sigi sen kan walasa an ka pankuru jiginniyɔrɔ min tɔgɔ dalen don modibo keyita la bamakɔ senu ale yɛrɛ ka se ka kɛ ɲɔama ye ɲɔama da ye nin baara lahautaba nunu kɔni kɛra musaka ye min taar'i jɔ sefawari miliyari mugan ani saba o n'a kunkanfɛn na

anw n'an ka budget national an yɛrɛ ka wari u nana u ta fara kan baara seginna k'a daminɛ kura ye o kɛra sababu ye baaraw kɛra ala sɔnna ma an sera ka tila la nin janvier kalo in na ka kɛ ni an ka jamana ɲɛmaa son excellence ibrahim boubacar keyita ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ ye nin pankuru jiginso in labɛnna wa ka dakabana yɔrɔ kura jɔ n'o bɛ wele ko terminal 2 o baaraw kɛra sababu ye ka se ka hakilinaw ni fɛɛrɛba caman sigi sen kan nin pankuru jiginyɔrɔ in na min sigilen don kɛnɛ kan kɛnɛ min bɛ t'i jɔ mɛtiri kare ba tan ani duuru bɔyanko la wa a bɛna kɛ sababu ye ka maa miliyɔn kelen ani maa ba kɛmɛ duuru ka dugutaa taa ni ka segin o sabati An bɛ waati min na i ko bi jama hakɛ ko siga fosi t'an na sabula an bɛ se ka maa miliyɔn kelen ani maa ba kɛmɛ duuru bisimila o de la laɲini bɛɛ sabatilen don fɔ ka taa se san ba fila ni bi saba ma n'i y'a lajɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ min bɛ tali kɛ jinɔgɔw olu kunkan kɔrɔfɔw la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnna min bɛ taa bolimafɛn jɔyɔrɔ kɛmɛ duuru bɔyanko la ɛlɛ ni maaw ka se k'u ka bolimafɛnw jɔ lafiya kɔnɔna la min ye dugutaalaw olu n'u bolominɛw bɛ se ka kana cogoya min na o baaraw bɛɛ lajɛlen sabatira wa n'i ka doniw nana ni dugutaa b'i ma walima n'i bɛ jigin i ka doniw yɛlɛn ka jigin o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o baaraw sabatilen don
Euh, bon tiɲɛ na a ɲana yɛrɛ de a ɲana kosɛbɛ n'i bɔra ka ye i ka jamana kɔnɔna la ni baaraba ninnu bɛɛ kɛra tiɲɛ na a bɛ mɔgɔ nimisiwasa kun bɔ tiɲɛ na a ɲana kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ
an nisɔndiyara kosɛbɛ an kɛlen k'an yɛrɛ ye mali dugukolo kan an wasara an kunbɛn ko ɲuman in fana baaraw kɛcogo ɲɛna wa u teliyara an minnu fana nana an ye somɔgɔ sama sɔrɔ a diyara an ye a bonyana an ma o sisan an ye sécurité fana renforcer an bɛ fɛn bɛɛ ye fɛn b'an bolo n'u b'a fɔ ma ko vidéo surveillance bâtiment kura min jɔra sisan o étage filanan kɔnɔ i b'i sigilen to o kɔnɔ miseli min binnen bɛ o dalala la i b'o ye taa ni ka seginkɛlaw u n'u bolofɛnw bɛ se ka kana cogo min na k'u kisi walejugu tigilamaw ma walasa o baaraw ka sabati subahana mansin kuraw olu minnu bɛ jateminɛliw kɛ walejugu tigilamaw ka baara la min bɛ jateminɛw kɛ doni minnu bɛ yen ni fɛn cɛjuguw bɛ bila a kɔnɔ ka nin bɛɛ lajɛrɛlen jateminɛ walasa ɲangata kana se ka i k'a dɔn dugutaalaw ni u bolominɛnw sɔrɔ cogo minnu na
Bi n bɛ se ka n disi gosi ni n ka maliya ye
ne kun tɛ se ka da a la fo n yɛrɛ kun k'a ye n ɲɛ la barisa ne ye farafinna dugu caman yaala n selen ye yan nɔ a diyara n ye kosɛbɛ ne yɛrɛ kun kɔnɔ ko n bɛ Sini dugukolo de sanfɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ baarada min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ wele ko agence nationale de l'aviation civile bakuruba la n'an ko a ma ANAC olu kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛw ni dalilu bɛɛ bila sen kan bi walasa an ka pankurun jiginso ale yɛrɛ ka se ka kɛ ɲɔgɔn ma ye ɲɔgɔn ma da ye sabati hukumu kɔnɔ an hakililatigɛlen don wa hakililatigɛ min bɛ mali la bi o bɛ t'i jɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada bi seegin ani naani na mali ale bɛ jɔyɔrɔ min na bi min ye farafinna woroduguyanfan jɔyɔrɔ sabanan na olu ka se ka sabati wa u ka se ka jidi hali bi don n'a nataw la an ta nin ye wulibali ye wa lakana bɛɛ lajɛlen sabatilen don o de kama an nimisi wasalen don kosɛbɛ

wa n'i y'o lakana lajɛ an ka mali ye jɔyɔrɔ sabanan de ye farafinna woroduguyanfan ni a camancɛ bolo fɛ k'u ka wulikajɔ ni cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye min ye sanfɛ dugutaa ko la mali bɛ se ka lafiya ni ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ o ka se ka kɛ badabada ye cogo min na